Bonjour tout le monde. Voilà, aw ni tile bɛɛ lajɛlen bi ye le 18 ye 8e mois 2026 a ye video partager k'a commenter k'a aimer n ka chaîne youtube ye jakite actu media a ye se k'abonner o fana na donc a ye jija ka video lajɛ fo ka taa s'a laban ma voilà information dama damani bɛ yen n bɛna information dɔw di voilà a y'a lamɛn fo ka se a laban ma ɛɛ n bɔla ka video kɛ o lon na n ko a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi videomanw la n'aw bɛ video lamɛn a ye video lamɛn ni hakili aw kana video lamɛn ni dusu ye voilà n bɛ segin kuma kelen kan la Guinée ani mali c'est la famille ni videoman dɔ ye kuma dɔ fɔ videoman dɔ b'o jaabi videoman dɔ wɛrɛ fana bɛ kuma dɔ fɔ videoman wɛrɛ b'o jaabi a ye gouvernement ka part bɔ a la

e b'i sigi fo yan fɛ ni mɔgɔw ye téléphonew ci ka message minnu ci ci e ma e b'o ta k'a fɔ ko i b'o imposer gouvernement kun ni gouvernement ma baara kɛ n'o ye c'est que baarakɛla tɛ c'est que a tɛ sɔn i ta ma cɛ y'o de kɛ énergie ko la yan ko fo ka baara kɛ n'ale ka laɲini ye o de ye problème sera ale ma tan donc n bɛ mun fɔ videomanw bɛɛ lajɛlen fana ɲɛna a ye video kɛ aw ka ɲɔgɔn jaabi aw ka vue ɲini aw ka buzzw kɛ aw présidentw to yen k'u ka baara kɛ a ye gouvernementw to yen k'u ka baara kɛ u ni an tɛ baara kelen na an ka baaraw an kɔni an bɛ se k'o suteni sɛbɛrɛ an bɛ se ka kɛ ka kow lase yɔrɔ jan ka fɛngɛ min bɛ nalen ni a ye fanga ye ma yɔrɔ k'a fɔ ko fo ka tɛmɛ nin sira fɛ ni nin kɛra ka kan ka nin kɛ seko bɛ ka mɔgɔ ka baara ɲɛ yira a la de o bɛ digi o tigi la parce que mɔgɔ bilalen don baara kama ale ka ale ka fɛn bɛɛ y'o de ye n'e tilala k'i b'o ɲɛfɔ ɲɛna e k'i hakilina imposer a kan k'a ka baara kɛ n'o ye jagoya c'est comme i bɛ ka fɛn dɔ de imposer a kan jagoya o ye o yɛrɛ o tɛ bonya yɛrɛ ye fɔlɔ o tɛ bonya ye voilà donc videoman bɛ buzz créer ko dɔ bɛ yen kun ni sen t'a la mais o yɛrɛ bɛ o ka wari sɔrɔ cogo min na o b'o de ɲɛɲini parce que ni information banna réseau kan donc n'o ma fɛn sɔrɔ k'a fɔ o bɛ miiri de ko kuma jumɛn de bɛ se ka fɔ bi mun bɛ vue kɛ kuma jumɛn n bɛ se ka nin fɔ pour que mɔgɔw ka se ka girin a kan dɔw yɛrɛ bɛ t'o la fo ka t'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la donc videoman caman ka problème ye nin ye donc la Guinée ani mali c'est la famille videoman tɛna se ka la Guinée ni mali gouvernement fila bila ɲɔgɔn na gouvernement fila in bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn ka ko taabolo dɔn n bɛ dan yen quoi donc aw bɛ ka fɛn minnu ye réseau kan a ye a lamɛn a ye tɛmɛ voilà a ye tɛmɛ mɔgɔ si tɛ gouvernement ninnu fɛ ka tɛmɛ gouvernement nin yɛrɛ kan voilà mɔgɔ si tɛ se ka kɛ gouvernement fɛ ka tɛmɛ gouvernement yɛrɛ kan voilà donc terminé donc ko mali soldat bi seegin ni fila o kumana kunun o kumana o ko ko vraiment olu libéréla olu taara kidali olu hali sini ni mali armée ye olu labɛn ka olu bila olu bɛ segin ka taa kidali kelen na kidali ye mali dɔ de ye olu pɛrɛlen don ka marifa c'est-à-dire que kɛlɛ continue c'est pas parce que olu minɛna k'olu bilala k'olu bɔlen kɛlɛ kɔnɔ non non ni gouvernement y'a décidé don o don k'olu fara armée kan k'olu bɛ jigin tuguni kɛlɛ kɔnɔ olu bɛ kɛlɛ kelen kɛ dusu kelen min b'olu la depuis o minɛna o dusu kelen min t'o kɔnɔ hali sisan o dusu kelen b'olu kɔnɔ olu ma regretter u ma nimisa o ye foli di malien bɛɛ lajɛlen ma an'u ka famille ani gouvernement yɛrɛ donc o ye foli lase bɛɛ lajɛlen ma donc nin ye cɛfarinw de nalen ye mɔgɔ jumɛn bɛ se ka fɔ ko farafin tubabu cɛ cɛkɔrɔba nin kelen bilalen ko ka nin soldat bi segin ni fila récupérer k'i ma kɔntan o la c'est que e tɛ mali fɛ voilà nin ye cɛdenw de ye nin bɛna dɔ fara mali ka armée de kan tuguni yɛrɛ tɛ ninnu ta la ninnu yɛrɛ expérience yɛrɛ bɛ ninnu na déjà donc o ye dɔ fara u ka expérience yɛrɛ kan paseke n'i nana otage la i bɛ fɛn wɛrɛw ye i ma deli ka min ye n'i nana tuguni o bɛ dusu kura don i kɔnɔ o dusu kura de bɛ ninnu kɔnɔ bi tuguni donc ninnu nafa min bɛ mali kan bi tubabu cɛ nin gardeli tɛ o ɲɛ mali ye tubabu cɛ nin labilali ka ninnu libéré o ye fɛn dɔ de démasqué fana o ye faransi de ka ko dɔw démasqué farafinna yan k'a jira ko faransi de bɛ terorisiya la o yɛrɛ o ye intérêt fila de ye o ye tɔnɔ fila ye sɛfan fara kelen kɔnɔ mali gouvernement ye o de sɔrɔ tan voilà donc ko bi ko mali avion dɔ cargo dɔ tun bɛ ɲini ka bin choc dɔ y'a sɔrɔ sanfɛ donc a tun bɛ ɲini ka bin donc k'a ye débrouillé ko ka jigin tumutu aéroport kɛrɛfɛ a ni aéroport cɛ deux kilomètres a ma bin ekipazi mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ kun b'a kɔnɔ passager mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ kun b'a kɔnɔ ani a baarakɛ avion yɛrɛ baarakɛbaga kun ye mɔgɔ saba ye o avion in fanga b'a la donc a ma aéroport sɔrɔ mais a ye débrouillé ka jigin yɔrɔ kɛnɛlankolon dɔ kɔnɔ k'i jigin k'a sɔrɔ foyi ma se mɔgɔw ma foyi ma se avion yɛrɛ ma donc avion jiginna a ye jigili karaba de donc paseke problème tun bɛ yen a tun tɛ se ka aéroport lasɔrɔ a ye débrouillé ka jigin mais azawadi mɔgɔ ninnu bɛ k'a fɔ k'olu ye mali avion dɔ gosi ko k'o lajigin ko olu ye mɔgɔ camanba faga ko ekipazi bɛɛ sara ko avion binna bon u bɛ ka comparaison kɛ an ka avion nin ma mais olu o t'a kalama ko avion in jiginna ko foyi ma se avion in ma quoi voilà mais olu bolo ko avion déjà a fɔla ko avion jiginna a ma jigin aéroport la dɔrɔn olu fɛ a binna donc a kɔnɔmɔgɔ bɛɛ n'avion binna mɔgɔw b'a bila u kunna kɔnɔmɔgɔ bɛ sa mais nin ma bin a jiginna jagoya la de a ye jigin yɔrɔ dɔ de forcer ka jigin a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ foyi t'o si la mali wɛrɛ ma bɔ ka ko mini' kɛ k'a jira bɛɛ lajɛlen na terirosu bɛ ka kuma min fɔ o ye nana kan wala dɔn kunna sini fana ni mali ko mali ye faraku baden kɛ kidali kɔnɔna na kidali an turaji ki dugukɔnɔma dugumala kɔni bɛ terirosuw bolo an taama mɛ sanfɛla kɔntɔli bɛ mali hamɛ bolo fo fcɛri ni fcɛri fo alizeri fcɛri fo mori tan ni fcɛri nin bɛɛ kɔntɔli bɛ mali hamɛ bolo sanfɛla la n'o ye lamaga ye duguma dɔrɔn u b'a gosi frappe aérienne kɔni bɛ ka continuer nin zone ninnu kɔnɔna na kosɛbɛ frappe aérienne bɛ ka continuer yɛrɛ mais dugumala na an bɛna taga yen ni bɛnkan sera ka parce que ko tile fila nin na sɔrɔdasiw bɛ ka libérer faransi démasquéla alizeri bɛ ka gɛrɛ peut-être a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ kuma la pour que ko an kana ɲɔgɔn faga mais n'a ma sɔn ɲɛnabɔ kuma la an bɛ se ka taa yɔrɔ in ta fanga yɛrɛ fana na o moyen b'an ye bi problème foyi t'a la dɔw yɛrɛ farala an ka armée kan cɛ bi segin ni fila n'an bɔra yen an bɛ taa tubabu fɛ yen irisiw bɔla i ɲɛ tɛ drone nin na drone kura nin filɛ de irisiw de ye nin drone présenté k'olu ye drone kuraw de dilan sisan donc o drone ninnu bɛ se ka kabako da ikɛrɛn kan nin ye modèle kuraw de ye irisiw ye modèle kura minnu dilan ikɛrɛn kɛlɛ kama u y'o présenté olu na bon kunun fana ni ka dugu jɛ bi la irisiw ye frappe kɛ ikɛrɛn kosɛbɛ kapitali gosila n y'a fɔ i ɲɛna ko kɔgɔji dafɛla ni pɔri ninnu bɛɛ gosila mais kapitali fana gosila hali sisan ikɛrɛn bɛ ka mɔgɔw labɔ bɔgɔw jukɔrɔ ikɛrɛn b'o baara de la bi baara foyi tɛ ikɛrɛn bolo bi o kɔ tubabu ko non ko irisiw bɛ ka siwiliw de bon ko irisiw bɛ ka nin kɛ ko irisiw bɛ ka nin kɛ mais irisiw ye ikɛrɛn ye irisiw ka fɛnkɛ bon a tɔgɔ bɔla n kɔnɔ u ka rafineri bon kunasini o kuma cayala bɛɛ ko ikɛrɛn bɛ ka fanga sɔrɔ hali sisan u bɔra k'a fɔ ko ikɛrɛn bɛ ka misili drone kura dɔ dilan k'o bɛ se ka deux mille kilomɛtiri boli kilomɛtiri ba fila k'o bɛ se k'o de boli ko ka taa irisi ka profondeur la c'est-à-dire ka taa irisi ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ n'a fɔ ko irisi ka jamana yɛrɛ de ka bon kojugu quoi ikɛrɛn tɛ se ka irisi ka jamana territoire bɛɛ sɔrɔ hali sisan u bɛ ka commentaire minnu kɛ ikɛrɛn bɛ ka frappe minnu kɛ ikɛrɛn bɛ ka frappe minnu kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ka dan irisiw ka jamana dawolonin dɔ de la irisi ka jamana yɛrɛ hali faransɛw ka misili tɛ taa irisi ka jamana kun dɔ in na a tɛ se ka se kuma tɛ a dɛmɛ ikɛrɛn ma donc don o don o bɛ kabako de fɔ k'o ye deux mille kilomɛtiri irisi ka jamana tɛ deux mille kilomɛtiri irisi ka jamana ka bon ni diɲɛ bɛɛ ye aw bɛ se k'a fɔ cogo di ko o ye commentaire de ye mɔgɔ min tɛ ko dɔn n'o y'a ɲɛfɔ olu ɲɛna nin cogo in na olu bolo ko irisi ka ko banna ka ban irisi ma surunya ka ban irisi tɔ ka ca bon n'o de f'i ɲɛna irisi bɛn'o to nigisi nagasa in na ka diɲɛ tagabolo bɛɛ yɛlɛma ka amerikɛnw dɛsɛ ka erɔpeyɛnw dɛsɛ ka bɛɛ lajɛlen dɛsɛ ka tila u bɛ tila ka irisi kelen jɛ hali bi a b'a ka nagasa nagasa la ka taa ne ɲa irisi ye deuxième guerre mondiale gagné nin cogo in de la tan ba b'o sira kelen de kan tan waati waati ko k'a bɛ ben a tɛ ben a bɛ k'i to yen sisan ganayɛnw filɛ ka taa kɔntaraw signé a bɛna farafinna bɛɛ minɛ faransɛw la an bɔra k'o de fɔ video la sɔgɔmada in na farafinna bɛɛ bɛna ɲɛ yɛlɛ don dɔ bɛɛ bɛna bɔ faransɛw kɔ kelen fɛ sanu amerikɛnw ka sɔmi ko iran tɛ nin yan sisan sisan n bɔra k'a mɛn ko abu dabi ko arabu jamana ninnu bɛ lamini na k'o bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka sanu wari afɛri iran ka fɛn fɛn kun b'o ka banki ni fɛnw la k'o bɛ ka wari mugu de cɛ ka taa di iran ma ka iran dali ka aviɔnw di iran ma ka sanuw di iran ma ka tila tuguni ka wariw di a ma tuguni ko pour que ni kɛlɛ wulila ni les amerikɛnw ni arabu jamanaw iran cɛ ko iran kana na u ka jamanaw bon donc k'u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'o sen bɔ kɛlɛ la fɛn fɛn b'a to iran bɛ siga o ma o bɛ k'u sen bɔ a bɛɛ la o bɛ ka amerikɛnw labila kelen kelen parce que o yɛrɛ bɛ tiɲɛ yɛrɛ dɔn déjà y'a ye donc amerikɛnw filɛ k'o yɛrɛ ka nan bɔ arabu jamana de kan tan I y'a ye u ka allié caman de bɛna porokoto ka bɔ u bolo même chose comme farafinna farafinna fana ni faransiw ka allié caman de bɛna bɔsi u bolo dɔɔnin dɔɔnin a tɛ kɛ n'a fɔra bi a sini ni sinikɛnɛ ko tɛ san wɛrɛ ko tɛ o mais don nataw la i bɛna bɔsi hali n'e ma bɔsi président wɛrɛ bɛ na o b'a bɔsi paseke bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na o problème de bɛ faransi faransi dala farafinna yan o problème bɛ faransi yɛrɛ dala a ka territoire kan yen nɔ paseke gɛlɛya bɛna na u ka jamana kan paseke u ka balo bɛ sɔrɔ farafinna yan nɔ de donc o bɛna to ukraine kɛlɛ in na ukraine tɛna gagner o t'u yɛrɛ lafiya paseke irisi mana dimi don o don irisi bɛ ukraine bɛɛ ci irisi filɛ k'o de kɛ tan a ye frappe kɛ a bɛ ka drone kuraw dilan hali ukraine tun bɛ missile dɔ commentaire kɛ k'ale bɛ k'o missile kura dilan irisi y'o depo gosi fo o sisan ŋɔnkan bɛ yen ko ukraine taara depo tɔgɔ dilan jamana wɛrɛ de donc o jamana wɛrɛ n'o tora ka missile dilan ni irisi y'o preuve sɔrɔ don o don irisi bɛ bɔnni kɛ o jamana yɛrɛ kɔnɔ irisi ci cogo tɛ irisi la koyi donc n'an bɛ taa an bɛ se komi video banna